anwụdo ibi ya ije ka ịnwụdo ebi izebe onwe gị ebi ị bịara ka ịnwụdo ọ na-eze onwe ya ịbụ na mgbada ya ogbu ọja na ọrụ na ikpe ọkọ iji nwayọọ dere dere maka na onye duiri nwatakịrị ohi ya ka nkwụcha na biya maka ọ bụrụ na ejide nya nwata n'ike o kwuo onye duiri ya onye ejere jide ọ nọ n'ụjọ onye duiri ya nọ n'ụjọ ọ bụrụ na okenye dui nwata ohi na-ajọ were ka ọ na-akụ ụzọ gee ntị ka ị nụrụ ọnụ m oke ịchaka akụwa n'eziokwu oke ogene akụwa n'eziokwu ndị ụka eme m ife pa mere m echeta ebebe mbebe nya ka chi m ji wee mụọ m gwa m odejimjim nza o sị m jebe obodo oyibo m ji agwa ndị igbo be anyị na mbem ugwu ngwọrọ na ife na-eme anyị si anyị n'aka mana anyị amaghị ya onye ka agha gbakwutere be ya ọchụ nwoke ka mmanụ ma amarụ ife dị agha siri ike oke nwa ka nke ọrụ gị akụkọ obodo nwe aga m evu na bebe ha ebunie obodo nwe ijele na bebe ma ha kpatuni ya n'abịa obodo nwe onye isi ụka na bebe ha akọchana ya obodo nwe onye isi omenala onye akọchana ya o ji awụ ụbọchị ekwu obodo ya akụwa onye isi ụka pụta o tiye na ụdị ekpere onye omenala pụta otu na ụdị omenala ọkpezie ọ bụrụ ebe eji eje ọgụ eje aga m evu eje ọ bụrụ ebe e ji eme udo fada eme ihe merụ ife ọmụ na onye mụrụ na be ya onye gburu ya ife niile dịcha mma ọkwọ nnene igbo niile ga-eti ka ndị ọrụ na akụkọ gee ntị ka nkọ geenụ ntị ka nkwue geenụ ntị ka nkwue onye egbuna nwanne ya onye emegbuna nwanne ya izu ike na wezute dike n'ezi ọha azụ ọma ha chọma nwanne ya nwanne sikwere n'ike onye pụta n'iro hụ nwanne ya na nwanne ya na-emejọ ya ejina aka ekpe akọ nwanne ya ọnụ ọ nata n'ụlọ ọkpakwere ya n'ije mgbụrụgwụ onye agala aga n'ọnwa onye agwara o kwe ha bụ ọzọ ekwukwa nwanne sikwere ike onye jere ọgụ jecha ọgụ natawa ọ natawa na ọgụ ekpara ya aka kedu onye o ji akpọ osisi ji akpọ nwanne nwanne bụkwo n'isi nwanne bụ ugwu nwanne nwanne bụ ọfọ onye ajụ edoru atọrọ nwanne ọwụcha nya ka m jiri gwa ndị be anyị onye na-agwọ nsi ọ bụrụ nsi o ji enye okorobịa ka o rie nwụọ ya ji atụ ya na ajọ ọfịa okorobịa gwụchaa onye ji akwado onye tụnyere ya onye ji akwa onye mere nsi ọkwa dị na okorobịa too obodo adị ụtọ ma emebe oke mmanwụ nya ka m ji jebe ndị igbo niile je gwabe ndị igbo okwu chukwu onye na-eme nsi chegharịa onye na-eme aja chegharịa ngwa na n'anya kwa ụtụtụ akwa ozu okorobịa n'ike abalị akwa ozu okorobịa n'ike ekwucha asị na chukwu ji ekpe kee ka chukwu ji esi kpe ife anyị mere onwe anyị kee ka chukwu ji esi kpe oje mgbe enwe ihe ọgwụ ọja chọọ mụ odogwu odejimjim ngwa gee ntị ndị be anyị maka ọrụ na-ebido mbem ejiri marụ m wee odogwu mfụrụ ọhụụ mbem ụzụ atụwa maka unu amarugo onye ọbụla nya na chi ya dị na mma chi ya kụbara ya egwu n'ilo ọ gbaba ya n'ilo kama moto ji egbu onye chi ya na-akụrụ egwu n'ilo ọ mabago ubi gbuo onye na-akọ ive ọ nwụọ wee jebere onwe ya onye ọ na-akụrụ egwu adịghị gee ntị ka m kwuo m okwu abịa m ụka nwa m mbe nka nna mana abịara m ka m zie m ozi ọma m zicha mụ nwa anaba ị ma ive m ji eji ziwe ozi ọma okorobịa nụrụ okorobịa nụrụ kene kedu ka nwoke ji awụ ọ nata ụnọ jee gwuo aja ụnọ na ka ọ rụọ ụnọ enu ọ nabazie ya enwe ive mberede okporo n'ezi ebunatara ya ozu eburu ozu wee bunata kedu ka o ji awụ okoro chụcha ego na mba nataruo be ya ka ọ rụọ ụnọ na be ya ọzọ redu ule n'ụkwụ agwọgide enu ule ti n'ana kpochie ndị ụka bịakwaba ọzọ sị na chukwu wetara werekwa a na-ebo chukwu ebubo ebubo na-ebo chukwu ntakaka na-eme chukwu ị makwa ọ bụrụ m wu chukwu ewere m ọkụ tie mebie ụwa ya ejebe ejiri mmadụ naabọ bidokwu ya n'isi ebenebe igbo na-egbu oke ekwe na-akụrụ m ekwe na ogene adabago atama na nka ala ndigbo oke ikuku dike mmụọ si na mmiri iburubo dike na ha oke nyanya mmanwụ mmiri mmanwụ mmiri agbabara m egwu mmanwụ mmiri ala ndigbo atama na-ekwe na odele na-ekwe na odele obere odele nọ n'egwu nnukwu odele nọ n'egwu njanja nwe egwu njanja nwe egwu ọbọgwụ wee siri ike ọbọgwụ wụ ive si na mmiri ọbọgwụ nwe egwu ọbọgwụ nwe egwu ọbọgwụ nwe egwu ọbọgwụ nwe egwu ngwa na-ene na atama atama ala ndigbo eze nwaanyị atụa njanja nwe egwu ọbọgwụ nwe egwu ijele nwe egwu ive na nka ji eke ive na nka ji anaba ala ndigbo naba ala ndigbo ala ndigbo ị nụrụ onu odejimjim eze mmiri ala ndiri kaba n'ụlọ nnọọnụ e nnọọnụ e ndị jere ije nnọọnụ e ngwa na-ene anya anọba n'enu ete egwu na-enene maka ive okenye nọrọ n'ana hụ n'enu nkwụ nwata n'anya aṅụ iri anya ma hụrụ ya kpozie kpọnarụ m ọcha ka m kene ndị bịara ije bịa nete m ozugbo onye njinji nwanyị ndị Nanka ndị Nanka niile ngwa geenụ ntị ndị Nanka obodo chukwu bịara nye nnukwu arụsị okwute dị na Nanka na ịchọba okwute aja dị na Nanka na ịchọba aja mbuze dị na Nanka na ịchọba mbuze ana gara ọfụma gara na Nanka na ịchọba ana ọfụma ịchọba ana okukọrọ na ọ gara na Nanka ibe niile zuru ezu okwu nne mana mara amarụ obodo chukwu jiri ibe niile wee gọzie fa na achọla ego achọ ego na-eselite kedu ibe bie obodo ọbụna chukwu jere nye ibe ọma were ibe ọma kpanye be n'aka fa na achọ ibe gbanwerụ onye Nanka ruo ụlọ ya zie ndị Nanka na Odejimjim kwuru ekwue uche ya wee ṅụọ iyi na ibe na-eme Nanka si be n'aka kemgbe Nanka si wee ha bụ ọnụ n'ilo Nanka si ibe ha na mbala Nanka emegharịbe ahụ na Anambra kedu ibe kpatara ya ibe ọma Chineke nyere Nanka n'aka nye ka ba ji ile ketekwuchi ya ọnụ kedu ka ibe ọma ji esi mee ka njụ ọma ajụjụ kedu ka ibe ọma ji esi mee obodo nwere oke ala ọbụla ego mbatụla ala ọbụla ego kedu ka ibe ọma ji esi mee were ọja gbuo m were ọja gbuelu m ogbu ọja gbuelu m na ike nga ma tenie oke obi ne m ji eje ọgụ abịagwo oke mmụọ ezutegwo m n'ezi igwe anyị ndanda ogene dịka atụba oge na-atụba n'uwe oge na-atụba tuke na ode jinjim mmanwụ Jee maka maka Biafra. Ma ọ bụ na ọ bata.
odogwu Nanka ọrụ na-emecha izielu m Nanka ozi sị Nanka na ogene dị bebe na ekpiri dị bebe na ụyọkọrọ dị bebe ibe ji gbagbo odogbo na ọ dị na bebe ma be ekwena ka ibe be ji dị ebube nakpue maka ekwe na abịara ka ama mbem mmanwụ adị m na ụdị m ekwue m okwu ike onye ọbụla ewe hụ agha maka mbem ngwa iburu dị n'ụfụ onye chi nyelu mbem ọ maba onye chi keli mbem ya jide mbem n'aka zielu m ndị Nanka zielu m ndị Nanka sị ndị Nanka n'obodo ọbụla chukwu gọziri agọzi be jee nene marụ n'ịbata na anambra ijegụa ịma na o nwerọ ndị chukwu nyere onyinye amara karịa Nanka Nanka bie n'aka Nanka nwere mmiri na-asa na bebe mana o richahụ ba Nanka nwere mbuze na bebe mbuze egbuhụ be Nanka nwere ugwu na bebe ma ugwu egbuhụ be ba nwere ọkpụkpụrụ awara ma o gbuhụ be okwute white dị na Nanka nke ojii jere dịrị ngwa ka njụzie m ajụjụ onye ọbụna mmụọ dutere ụwa were ibe ọma niile wee nye ya n'aka kedu ibe ọ ya emebezi ude ka o ji edebe ude ebinenwude ebinenwude ude ka o ji edebe na-enye m Nanka nwe ude ude ka Nanka ji edebe ma kedu ibe merụ Nanka ji ibe edebe ude na na anambara kedu ibe bie oke alụ ọ bụ n'agụ Nanka nwere enwe nya ka ba jụrụ ajụ obodo jụ ibe ba nwere ibe ba nwere agbakụta ba azụ ikenga na na na zoro onwe ya maka ba chọkwa anyanwụ ikenga ọ malite n'ike oke nwe onye nwe ego na Nanka nwanne echi ọ jụ Ududonka pịọba n'ụlọ ụka je zoo o zoo Ududonka zoro ihe onwe tiwerunu ma ụbọchị abalị ejie